Ach tá muid beo arís dar ndóigh. Bhí muid imithe ar feadh tamaill, not intentionally, well I think bhí píosa beag de intentional and then just d'éirigh sé níos measa is níos measa agus níos measa as in like bhí muid in ann teacht ar ais and then several medical emergencies bredigated nach raibh muid in ann teacht ar ais. Ach tá muid ar ais agus sin an rud is tábhachtaí. Tá mé anseo mar is gnách le Áine Weir. Áine, goidé mar atá tú? Bhuel, tá mé níos fearr anois. So, Thank God. síl- yeah, sílim go gcaithfidh leithscéal a ghabháil mar tá an locht iomlán ormsa nach ndearna muid taifead le mí anuas, is dóigh liom, Damn. atá ann anois. Mhm. Um, yes, bhí fadhb agam le mo shláinte, bhí vertigo orm agus bhí mé sa leabaidh le mí iomlán, so go Jesus. raibh maith agat má tá sibh fós anseo.

do chuid prospects iontach faoi láthair? Bhuel, an rud sin a tháinig suas inniu was ar, ar, ar tháinig suas arís inniu a tweet a bhí ag CMAT ag tús na bliana nuair a dúirt sí uh, someone needs to tell you all the national pastime of the straight Irish male is cheating. Uh, so B'fhéidir tá just instincts acu do you know, b'fhéidir just tá daoine ann, well actually do you know what, ní, buíochas le Dia níl aithne agamsa ar ar mórán daoine a bhfuil sé déanta acu, anois tá tá aithne agam ar daoine a bhfuil sé déanta acu but not an an iomarca but b'fhéidir do you know baile beag s'againne like do you know at the end, do you know. Cé, like,

sí chomh dathúil, like, lán le tallann. Tá sí ag déanamh world tour faoi láthair. Neart airgid aici. Sorry nach dteastaíonn airgead ó Barry but fucking teastaíonn sé uaimse so is breá liom an bhean. Just fucking gabh i leith chugam. Céard a shíleann tú an laigeacht atá aici mar ní thig le duine ar bith bheith chomh foirfe sin, like, bhfuil, céard é an mallacht nó an

stáitse is an tan. I, Cás le. I don't think go bhfuil laigeacht aici, I think go bhfuil an laigeacht leis an lad a ndearna an, Yeah. uh, an, an cheese off. Listen, that's Oh, hot, ta- absolutely. hot, hot take, 100%. sisters. Uh, I'd say- Ok, feminist. An t-aon laigeacht atá aici ná Aye. níl sí ach cúig troigh agus go leith I'm, I'm a short king, so I'm looking for a short person. Ach sin just an t-aon laigeacht a fheicimse aici mar ní bheadh aon NBA babies againn ná tada, so

So seo an rud, bhí sé ag teacht orm ag an Oireachtas ach níor thug mé faoi deara é mar gheall ar ghlac mé leis go raibh mé just tuirseach, go raibh sé an-te istigh san óstán, go raibh moll mór daoine thart, b'fhéidir go raibh anxiety orm. Níor smaoinigh mé, ó wow tá vertigo orm anseo agus is cuimhin liom ag pointe ar bith an deireadh seachtaine uilig bhí mé i mo sheasamh fá choinne níos mó ná deich mbomaite, Bhí mé ag amharc ar like gualainn s'agatsa Hugh, nó gualainn Pauline, agus just ag rá, yeah, ok, mental note, tá, tá gualainn s'acu ansin, just ar eagla go dtuitim i laige, like bhí mé ag rá liom, is cuimhin liom seasamh ag craoladh beo Máire Treasa ag Raidió na Gaeltachta agus ag rá liom féin,

Tá sé thar a bheith debilitating mar rud. Níl mórán feabhas air, níl aon leigheas. I mean, tugann siad antihistamine duit agus anti-nausea tablet ach níl rud ar bith le fáil réidh le vertigo ach am. So, chaith mé mí sa leabaidh more or less. Ní rud ródheas é. So, tabhair aire do do shláinte kids agus ná bíodh burnout agat.

I was just, i ndiaidh cúpla lá just thug mé faoi deara, wow, tá mise ag dul tríd like Netflix uilig, so thosaigh mé ag déanamh liostaí. Tá liosta just fá choinne scannán na Nollag agam agus oh chomh maith le sin rinne mé ceann sort níos ginearálta de na, na scannán eile d'amharc mé air agus just we got carried away. Sure níl rud ar bith eile go dtiocfadh liom a dhéanamh. Ní thiocfadh liom fiú léamh gan mearbhlán teacht orm. Jeannie Mac, so literally ní raibh tú in ann a dhéanamh ach a bheith ag coimhéad ar absolute gramscar ar do scáileán. Nuair bhí mé ábalta don scáileán bhí amanna go raibh sé rógheal. Like an méid is, an dóigh is measa gur mhothaigh mé an mhí uilig ná am ar bith go ndearna mé iarracht dhul isteach i Dunnes nó Boots mar tá na soilse chomh geal so just bheadh an tseomra ag casadh agus dá ndéanfainnse iarracht mo chorp a chasadh, ghlacfadh sé dhá bhomaite orm casadh thart mar bheadh an bogadh, an ghluaiseacht just ró-thapaidh. Cuma cé chomh mall 's bhí sé déanta agam. Bhí pointe amháin go ndeachaigh mé isteach i Home Store and More le Cillian mar bhí mé just chomh bored, I was like tá mé ag iarraidh roinnt frámaí a cheannach go dtig liom roinnt pictiúirí a chrochadh in airde sa teach agus bhí orm mo spéaclaí gréine a chaitheamh sa tsiopa agus mo lámh a chur ar ar ar lámh Chillian so d'amharc mé cosúil le duine a bhí dall agus bhí daoine ag bogadh thart orm sa dóigh is gur shíl siadsan go raibh mé dall like bhí siad ag déanamh iarracht cuidiú kind of you know sort of manoeuvring a dhéanamh thart orm agus mise just ag caitheamh Ray-Bans istigh sa tsiopa. Oh my god. Bhí tú costais a four to four gal hard. Bhí tú just jas breith mall de blur na hit. Sorry sin absolutely gas oh my god agus like An ndearna tú aon iarracht le mhíniú do dhaoine like oh no like níl mé dall tá mé just tá mé just tinn. No bhí mise just ag déanamh iarracht gan caitheamh amach sa tsiopa so ba chuma liom sin an pointe go raibh mé aige I was like do you know what lig dóibh sin a you know smaoitiú go bhfuil mé dall agus go ndéanann siad saol níos éascaí dom. Fair. Mar it's not fun. No. It's not fun. But tá tú níos fearr anois, sin an rud is tábhachtaí. Tá mé ag teacht ar ais agam féin, glacann sé Bhuel ghlac seo really sé seachtainí orm in iomlán, tá mé sa tséú tseachtain anois agus fós ag teacht ar ais chugam féin, ach tá súil agam nach dtarlaíonn sé riamh arís. Fair. So fair. So fair. Bhí mé ag rá mothaímse anois like saghas dona cos I was like yeah bhí cúpla medical emergencies agam ar an rud seo but it's more just go raibh you know go raibh galar iontach iontach olc ortsa agus bhí food poisoning agamsa ar an Luan. Like that's it. Sin sin an rud amháin. Tá seo tábhachtach mar sílim go bhfuil seo, gur thréig do ghrá thú sa chás seo mar seo ceann de na rudaí is mó go bhfuil grá ag Hugh dó ina shaol uilig agus tá sé cosúil le duine yeah do thréigeadh, do ligean síos. Tá mé actually croíbhriste. Like I actually, ní thig liom even fiú cur tús leis an bhriseadh croí agus ní miste liom níor mhiste liom because rinne mé rudaí nach ndéanaim de ghnáth agus and you know But bhí so ar an Aoine Other Voices, right? So bhí mé ag dul síos go Other Voices. Bhí sé deadly. Agus bhí mé ag dul suas le haghaidh eh le mo mo chara le Adam Shanahan a bhíonn ag déanamh eh producáil ar podcast eile darbh ainm No Encore atá deadly. Em agus fuair mé chuaigh muid go dtí Portlaoise Plaza agus dúirt sé, 'Á, na chicken tenders in Supermac's just like dochreidte maith. And I was like, oh my god, unreal, yeah, like ní raibh siad agam either riamh nó le fada, like usually I'm a chicken breast sandwich girlie an t-am ar fad, but bhí mé like, do you know what, throw me on the tenders and that sin. Throw me on the tenders, galánta, absolutely deadly. Síos sa Daingean, not a bother at all, deireadh seachtaine den scoth agam ag damhsa thart le strainséirí ó timpeall an tír, yeah, act is fiche feicthe agam thar an deireadh seachtaine, just craic ar dóigh.

Fuair mé ar ais go go Baile Átha Cliath and I was just like, oh, fán soicind, níl rud ceart anseo, like tá pian i mo bholg agus tá sé ag éirí níos mó agus níos mó and I was like, I know go díreach caidé tá seo, like seo food poisoning, like this is a hundred percent food poisoning. So anyway, síos chuig mo housemates agus deir mé, ceapaim go bhfuil food poisoning orm and they were like, oh well sure listen, eh, má tá aon rud de dhíth ort then cuir scéal chugam, no bother at all, suas staighre, sick immediately, like go díreach like abs- like, like no fucking delay idir mise being like I think go bhfuil food poisoning agam and like literally yeah bhfuil muid sí ina dhiaidh sin tháinig mé síos staighre being like tá definitely food poisoning agam um so then ní raibh mé in ann codladh don oíche ar fad like literally ina dhiaidh tháinig mé chun an bhaile ó Other Voices agus níl miste liom but like An an eagla amháin a bhí orm was like raibh mise chun like glaoch a fháil an lá ina dhiaidh like you know ar an Mháirt whatever ó like rud inteacht le obair nó rud mar sin or like you know duine a bhí ag cur ceist orm faoi rud inteacht agus bhéinnse ag rá like oh my god sorry tá mé like dúthain ó bheith ag Other Voices and they'd be like oh my god the hangover ó bhfuil leid in like a two day hang you know bhfuil sé go fóill ag éirí tinn like go fóill ag bócáil achan áit ina dhiaidh ó bhí like um, Bhí mo chroí briste though, but Supermac's. Mo chroí, mo ghrá geal, I'd say an bialann atá i gceist. Triggered. Absolutely triggered. What the hell? Tá tá voucher do Supermac's ag James faoi láthair. What the he-, oh no! Ó, sin na rudaí a thagann sa phost isteach i mbosca nuair a bhíonn na coupons agat. No, no, these are, these are vouchers. So I wish Oh. call free.

No, bhuel, better better need the tenders, but the chicken breast sandwich meal, absolutely, no, Sin an ní rud céanna ach just níos níos mó, tine. basically. An mbogfaidh tú right b'fhéidir chuig na beef burgers anois just ionas go dtig leat an sicín a sheachaint? B'fhéidir, you know, beidh sé beidh sé scanrúil though, is is is athrú ollmhór é i mo shaol, do you know, like like like seo an an rud is mó a tharla dom riamh, do you know, like de go raibh Tá mise chomh nasctha le Supermac's anois go, you know, go mhothaím go, like, yeah, I know gur thréig siad mise but an gciallaíonn sin go gcaithfidh mise iadsan a thréigeadh fosta agus stop a ghabháil chuig Supermac's anois? Like, you know, is ceist an, is ceist an-dian é, so níl 's agam, níl, níl, níl clú agam. Deireann tú right go mbeidh an chicken doiligh a ithe ar feadh tréimhse ach an mbeidh achan chineál battered chicken doiligh a ithe fá choinne tréimhse anois ó áit ar bith? Oh God. Em bhuel ar a laghad an ceann Supermac's go bhfuil tá blas air air atá difriúil ó áit eile.

But, ní bheidh a fhios agam go dtí gur go bhfuil sé díreach os mo chomhair agus, you know, mé ag suí in in sa Supermac's in Eyre Square nó an ceann suas an mbóthar as Áras na nGael, that's when I'll know má tá mé má tá mé go hiomlán ceart go leor arís. Bhuel, an an ceacht atá foghlaimthe againn, sílim, ná Your health is your wealth, baby. Your health is your wealth baby. Well listen, lad amháin atá iontach sláintiúil agus atá who has been absolutely grinding agus é ag obair ná an lad a bhí mar chuid den fhoireann a bhuaigh an Connacht Club Championship ansin ag an deireadh seachtaine, James Ó Flatharta, winner winner chicken dinner, Woo! what do you call it? J.

Bhí mise ag goil a rá James, I think go bhfuil, tá teoiric agam ar cén fáth a bhfuil tú istigh sa, um, you know, go, gur éirigh chomh maith leat i mbliana agus nár éirigh, you know, i gcomparáid le blianta eile. It's the, it's the increased amount of sauna time atá caite acu uh, istigh i nDún Droma. Ag sweatáil leat istigh sna, na sauna sin. Um, mise agus tusa being melted Mm. Istigh sa cold, agus ansin go deas cold plunge in the ocean. I think sin fáth,

Níos am. Helios, Helios, yeah. Is ann is ag éisteacht. Just tabhair sponsor dhom because get on. Be cool-í, please. Is tá mé ag iarraidh a bheith CNAC le Richie Sadlier arís, so. Sorry, so random. An cinn is random ar tharla riamh was this just being like, sorry, there's a, there's a random bald fella in Acklam, and seo, agus is, uh, is Richie Sadlier atá on. Yeah, uh, for for a good while sa sauna sin now. Yeah, but, but beidh le feiceáil, beidh le feiceáil. Beidh aimsir Nollag go deas suaimhneach istigh sna saunas sin ag fanacht amach uaidh bob. An bhfaca sibh eh, bhur Spotify, eh, Spotify Wrapped, I suppose. Tháinig mise, I, I, Tháinig. yeah. Tháinig sé chugam díreach ar maidin. Tá sé it was it was a an experience le dul fríd. Actually no deirim sin but like it's it's go fóill mar an gcéarna. Although bhí mé ag súil le cheap mé nár éist mé leis an méid céarna ceoil is a d'éist mé le anuraidh but actually d'éist mé le like níos mó like thar like bomaití whatever. But like I think mm. b'fhéidir I'm like a fake music fan i gcomparáid because mé ag feiceáil na playtimes atá ag daoine eile and Yes. like I just can't like níl mé like chonaic mé duine inteacht a d'éist le like céad míle bomaite de ceol agus like you know like mo chuid cairde ar fad they're all on like tríocha míle like seasca míle like caoga míle agus tá mise ansin le fiche cúig míle bomaite ceol and I'm like b'fhéidir What? Níl an méid sin agamsa. I will say, seo an argóint agamsa though, and this could be completely wishful thinking, but I think it's de bharr go mbím ag gigs agus so, so, so níl mé ag éisteacht le ceol san app

Níor éist mise ach le 17532 ach déarfaidh mé is dúirt mé seo anuraidh chomh maith. Ceol Gaelach, tá muid fós sa CD era so éistim le go leor CD sa charr, ní bhím ag éisteacht le Spotify chor ar bith sa charr, just the good old CDs. Agus déarfaidh mé fosta ní éistim le amhráin like faoi dhó or faoi thrí like i ndiaidh a chéile or whatever like I'm very much a like yeah. a concentrated listener like tá mo ceann de mo chuid housemates literally bímse ag suí leis agus éisteann sé like like le ceithre amhrán i ndiaidh a chéile arís is arís is arís like bím just ag suí leis agus bíonn ag éisteacht leis na hamhráin céarna like arís is arís is arís agus muid fiú even though tá muid thíos staighre like you know bímid ag cur air YouTube le chéile agus bíonn na videos céarna ar fád like, na music videos oh, no, I couldn't sa lá céine yeah yeah yeah yeah like tu mé ag éisi leis an or an picture or slow or sa mm. chatan whatever couple or an ein le no ni holum sinna no but that's what I mean is in like mm. and James I feel like in position car go mean oh, 100 go dí go na fo le girls aige no bin sam sa fo a héis listen amháin yeah I've got weird memory agamsa so yeah bíonn a fhios agamsa na focail basically is ceann amháin but uh bíonn mise ag éisteacht le I just gabhaimse isteach like i daylist nó na mixes a dhéanann um, Spotify domh so mm-hmm. bíonn like go leor de na cinn céanna istigh ann so like so um, yeah ach mé ag éisteacht le cúpla podcast níos minice i mbliana agus mm-hmm. um, Audiobooks so I'd say gur basically chuaigh sé sin síos mo listening time go fifty 'cause I think go raibh sé níos mó anuraidh I think go raibh mé like ag 70 anuraidh um ach like bhí mé ag éisteacht le leabhar Johnny Sexton i mbliana agus um ceann faoi Aaron Rodgers freisin so that could have brought me down a bit ach yeah bímse ag éisteacht le ceol non-stop like, ag chuile phointe agus like, cheap mé go mb'fhéidir go mbeadh mo top artists níos greannmhaire i mbliana. Ní raibh ann ach cúig sad boy but like, that was expected ach bhí mé cinnte, bhí mé actually positive go raibh like, Sabrina Carpenter nó Gracie Abrams i gcontúirt láimh seacháin ar fad. Bíonn mé like flat out ag éisteacht le especially Gracie Abrams I think bhí mé fucking absolutely flat out ag Like- éisteacht. Ná raibh? Ná hinis dúinn go fóill cé tá ann, caithfidh muid seo a thomhas. An ndéanfaidh muid speed round is rachaidh muid tríd na, rachaidh muid tríd seo le chéile agus achan duine tabhair freagra Yeah. maidir le cén ceist a thugann. Ok, so thig linn tosú ar an lá is mó éisteachta a bhí agaibh agus cé mhéad nóiméad a bhí sa lá sin. Oh god, cá mbíonn, cá mbíonn go raibh seachtain So, an tí seo. an ceann is mó a bhí agamsa ná an 23ú lá de Mhárta, níl fhios agam goidé a bhí ar siúl agam an lá sin, Mhm. d'éist mé le 557 bomaite de Spotify. Jesus. Wait, cé mhéad Yeah. bomaite? 557 bomaite. What the hell? I don't know, goidé a bhí ar siúl agam. Níl fhios a'msa cé a bhí ar siúl agam. Tá ceann agamsa agus níor, níor thuig mé cén fáth a bhí sé chomh ard sin agus ar an lá sin go specificiúil ach tá's agam anois cén fáth. So an lá atá ann is an naoú lá déag de mhí Lúnasa. Sin an top lá a bhí agam and it was like Sin pre-kids. when I was there. Electric Picnic nach It's raibh? an lá ina dhiaidh Electric Picnic. No, it's, The depression na fá. it's, it's, it's, it's ag fágáil Stradbally le dul le, le dul abhaile. Sin an lá is mó éisteachta a bhí déanta agam. Cos you know chonaic mé é and I was like that's so random like like 19 lá de mhí Lúnasa like cén céard d'fhéadfadh mé ar siúl ag an am sin? Just an post EP, na blues, tá ceol ag an gceol ort. James cé mhéad cé mhéad uair a chloig a d'éist tusa leis cad é an lá is mó éisteachta a bhí agat? Cá bhfuil sé le fáil? Sin an dara an dara tab.

B'fhéidir, I don't know, b'fhéidir. But sin an lá deiridh de Féile na Gealaí, so a b'in nuair a bhí muid, bhí mé ag teacht abhaile. An aonú lá, an aonú lá déag de June is ar an Mháirt. Was it? Yeah. I mbliana? Yeah. Sin, sin post Féile na Gealaí blues. Post, post Féile na Gealaí. So, an raibh tú ar ais ag an, ag an obair agus, yeah, just ag iarraidh oh, okay. tú féin a shásamh, yeah. Uh, 532 nóiméad. Mhm. Ok so bhí Yeah, so níl mé cinnte céard bhí mé goite le, but um, yeah, níl fhios agam céard a bhí speisialta faoin lá sin, but yeah. Um, sin an lá is mó anyways. Céard é an t-amhrán is mó den bhliain a bhí agaibh? An ceann atá agamsa ná Fine Art Kneecap which I think tá mé annoyed gur

é a bheith deadly cos tá sé class and then bhí sé chomh maith sin gur chuir mé é ar mo sleep playlist ehm so then bhí sé just ar on repeat eh fiú nuair nach raibh mé múscailte ehm it was an rud céanna le uimhir ceathair is uimhir cúig ehm yeah song Bon Iver ehm mar bhí siadsan

Tá mo liosta iontach measctha. Agus is fuath liom seo a rá. Bhuel no ní fuath liom seo a rá but arís níor shíl mé go seomóidh bhur féin. Glee cast is number one artist den bhliain. Jesus Christ. Agus tá's agam caidé a thagann seo é. Nuair bhímse sa charr le Pauline ag tiomáint go Baile Átha Cliath or ag tiomáint go dtí an Oireachtas nó go Féile na Gealaí

They are Yeah. brand so far is Yeah. on brand. Um, uimhir 4 At the Racket, ceol ar banna ceoil Gaelach eile, agus Mhm. uimhir 5 Kneecap. Agus arís, yeah, just ní chreidim faoi, faoi Gleecast gur sin uimhir a haon. I swear go bhfuil Spotify ag inse bréige domh. I don't know. I don't know, man. Well, sin true, cos níor cheap mise go picture this a bheadh agamsa ag uimhir a haon. Ach, Oh, Sin that's bhí such an bhád níos measa ná Gleecast.

Tá an ceann, an cúig céanna agam a bhíonn agam achan bhliain, ní athraíonn sin riamh domhsa. Yeah. Is cinn bia uilig a bhíonn iontu. So uimhir a haon ná table manners, uimhir a dó dish. Tá sé chomh deacair na genres I'm sure seo. Bhí I'm I'm grandmam agam ag uimhir a trí, bhí flop culture agam ag uimhir a ceathair. Go on, flop culture. Agus bhí how to Gael agam ag uimhir a cúig.

podcast a bhí mise ar agus d'éist mé leis uair amháin. Um, uimhir a ceathair Panic World ceann faoi tech. Uh, uimhir trí The Rest is Football ceann faoi football dar ndóigh. Uh, uh, Hamish and Andy, beirt comedians as Australia, and then uimhir a haon is No Encore, uh, an podchraoladh ceoil atá ag ceann de mo chairde. Um, Fan ar, cu- ar an cúig atá ag James anois, beidh siad uilig faoi like,

Go bun an tí hín is rud mult. Uimhir hín, seans lia. Uimhir dó. No, uh, so, you know, it's very on brand. Um, uimhir a hín, first things first, um, clár sports. Oh, yes. Sports Americánach. Uh, uimhir dó, the Pat McAfee show. Um, mm -hmm. It is Chuig spórt. NFL agus uimhir a trí do High Performance Podcast Yeah. a bhíonn sa gclár. Shock. Chuig Absolute shock. sports agus um, faoi just how to be a better better Me. athlete or business person or just better self. Mm. Agus like all really man le uh, Dan Carter, but yeah, that's kind of it. Yeah. Surprised a chuir sé seach like na audiobooks an tada. An raibh aon genres greannmhara a tháinigh aníos daoibhse, you know an dóigh go raibh siad like i mí Mean Fómhair rinne tú seo i mí yeah raibh aon cinn kind of aisteacha? Go for them no. Okay. Sorry, bhí siadsan fucking tapped. It was like you were in your sweater winter indie sleaze fucking like what are you on about like you know like ní dhearna sé. Bhí cinn chonaic mé cinn inniu and it was like ní, ní dtús a bhí ann a but first thing was like you were in your vampire American football era and it's like what like think kill lei sin like what is that actually? Tá sé really um, like is ar nó go muid lorcas le daoine tá 8 Oh yeah, 100%. Like mm. an céad gan formisionna pink Pilates Princess Strosh

Ach sin foireann margaíocht do Spotify ag déanamh iarracht na shares a fháil. Toisc go ndéarfaidh daoine oh my god tá seo chomh craiceáilte like caidé tá siad ag caint fá leis seo and then téann siad in airde ar scéalta Instagram. So actually it's genius. Yeah, ceann October damhsa, Wanderlust, Salon,

As maith aige mé féin aimsir maith anuas tá mé mar Hugh Carr ar Instagram, Hugh Carr ar Twitter agus is a grá Hugh Carr ar TikTok. Cén pointe an athraíonn muid ó a grá ar Twitter go dtí ar Blue Sky? Like when's when do we make the transition? Oh. Ar what? You know Blue Sky? Ah, mí mu disí stir. Yeah, that's a later on problem. Okay. Right, sin é don eagrán seo den Seansálaí. Bígí ar ais linn an tseachtain seo chugainn. Hopefully there'll be no more medical emergencies go dtí sin, but bígí ar ais linn an tseachtain seo chugainn le eagrán nua den Seansálaí ach go dtí sin bainigí sult as an deireadh seachtaine. Slán! Slán!